Ndị na-ege m ntị ndewonụ. Aha m bụ Dr. Juliet Ifunanya Okeyika. Na ngwụcha ọmụmụ ihe a, a ga-enwe ike ịkọwa ihe atụmatụ okwu na atụmatụ agụmagụ pụtara. A ga-amatakwa nkenụdị dabara na nke ọbụla, ya nke dabara n'atụmatụ okwu na nke dabara n'atụmatụ agụmagụ A ga-ekwukwa etu ha abụọ, ya bụ atụmatụ okwu na atụmatụ agụmagụ a siri dị iche. A ga-enye ọmụmaatụ dabara na nke ọbụla. Mata ihe mewere agụmagụ Igbo. Matakwa ndịna agụmagụ e nyere nke a kpọrọ Oke m agaghị efu nke ndị dere ya bụ Nwokoye Nkechinyere na mụnwa unu na-anụ onu ya bụ Juliet Ifunanya Okeyika. Atụmatụ okwu na atụmatụ agụmagụ na-arụ otu ụdị ọrụ n'agụmagụ. Ọnọdụ ha n'agụmagụ bụ iji wee chọọ agụmagụ maọbụ ekwurunọnụ mma. Kedụ ihe ha bụ? Ha abụọ bụ gịnị? Okwu nka dị omimi nke odee maọbụ okwuu ji achọ edemede maọbụ ekwumekwu ya mma. Ọ bụ eziokwu na e kwuru na atụmatụ okwu na atụmatụ agụmagụ bụ otu ihe, mana e nwere ihe mere ha ji wee dị iche n'ihi na nke ọ bụla nwere nkenụdị dị na ya. A bịa n'atụmatụ okwu, ụfọdụ n'ime nkenụdị dị na ya nke a ga-agụpụta bụ mbụrụ, myiri, akpaala okwu, nsinụda, mbịambịa mgbochi, mbịambịa ụda, mmemmadụ, nkwusara, ụrọ okwu, abụ abụghị, ekwu eche ọzọ, nhagide okwu, egbe okwu, ajụjụ njụghachi maọbụ ajụjụ nzara onwe, igbudu okwu, nkwuma. A ga-enye nkọwa banyere nke ọbụla ma nye ọmụmaatụ nke ọbụla maka ezi nghọta. Gịnị bụ mbụrụ? Mbụrụ n'asụsụ Bekee bụ metaphor. Nke a bụ otu n'ime nkenụdị atụmatụ okwu e nwere. Mgbe a na-asị na ihe bụ site n'ụdị agwa ihe ahụ na-akpagasị, o nwere ike ihe ahụ a na-ekwu maka ya nwere ike bụrụ mmadụ maọbụ ihe adịghị ndụ mana ihe kacha mkpa n'ebe a bụ na a na-asị na ihe ahụ bụ ọ bụghị mgbe a na-asị na o yiri maọbụ na ọ dị ka kama na a ga-asị na ihe ahụ bụ. Ọmụmaatụ ya bụ mgbe a sị na ee nnenna bụ atụrụ ị mago na ihe atụrụ na-emekarị bụ ihe na-ezipụta ihe enweghị uche ihe enweghị uche ya mgbe a sị na nnenna bụ atụrụ gosi na nnenna na-eme ka onye enweghị gịnị uche ọzọ bụ mgbe a sị na obinna bụ e, mbe anyị amarago na gịnị na mbe ihe e ji mara mbe bụ ịghọta aghụghọ mgbe a sị na obinna bụ mbe ihe gosi bụ na obinna na-eme gịnị na-aghọta aghụghọ ọmụmaatụ ọzọ bụ mgbe a sị na ụkwụ obinna bụ mkpịsị azịza anyị mara mkpịsị azịza na-adị na-epe mpe na-adị gịrịgịrị ya bụ na ihe o gosi bụ na ụkwụ Obinna dị gịrịgịrị ma ị na-ele ya anya biko aha ọbụla m kpọrọ ebe a ee eh, ikekwe ọ bụrụ na o nwere onye na-aza ya ọ bụkwa onye ahụ ka m bu n'obi wee na-ezipụta ihe na-achọ igosipụta bụ ọmụmaatụ iji were iji wee zipụta na mmadụ ma ọ bụ ihe adịghị ndụ nwere ike ịbụ ihe site na akparamagwa ihe ahụ na-akpa iji wee zipụta otu n'ime nkenụdị atụmatụ okwu a kpọrọ mbụrụ. Nke ọzọ bụ myiri. Ụfọdụ ga-akpọ ya ndịka, myiri maọbụ ndịka. Ihe a kpọrọ nke a n'asụsụ Bekee bụ simile. Ee, na nke a bụ myiri, a ga-asị na ihe abụọ yiri onwe ha, ikekwe ọ bụrụ na ihe abụọ enwekwa etu ha si wee yi n'ụdị ọbụla o, mana a na-edekọ ha ọnụ kwuo na ha abụọ yiri. Ihe e ji ezipụta myiri a n'asụsụ Igbo bụ ka, mkpụrụ okwu a kpọrọ ka ma ọ bụ dịka. Ọ bụ ya ka e ji ezipụta myiri n'ahịrịokwu Igbo. Ọmụmaatụ ya bụ mgbe a sị ee na Nnenna na-eme ka atụrụ na-eme ka atụrụ ị fụgo na ka batara n'ime ahịrịokwu a wee mee ya wee bụrụ myiri ọzọ bụ ụkwụ Obinna dị ka mkpịsị azịza ị fụgo ya dị ka abatago ya wee dịzie ka gịnị mkpịsị azịza wee bụrụ myiri ọmaatụ dị iche pụtakwara n'ime o nwekwa ebe a sị na ndị be ha na-eto ka nkwụ nke a wee bụrụ ọmụmaatụ myiri ka anyị baa na akpaala okwu akpaala okwu bụ idiom n'asụsụ bekee ọ bụ okwu amamihe na-adị nkenke nke e ji achọ asụsụ maọbụ agụmagụ ederede mma ihe e ji marakwa akpaala okwu a bụ na nghọta ya na-adịtụ omimi na ọ bụrọ ihe ọ ga-abụ i kwuo ozugbo a ghọta ya etu e si wee kwuo ya nghọta ya na-adị omimi ịma atụ a sị na mmadụ na-eme aka abụọ nke ọ bụrụ na a sị ibe dịka e zipụtara ebe a ibe na-eme aka abụọ pụtaghị na ibe na-eji aka abụọ aka abụọ ya eme ihe nke ọma ihe o gosi bụ na ibe ahụ na-eme gịnị na-ezu ohi ị fụgo na e kwuo na mmadụ na-eme aka abụọ onye aghọtaghị ga-eche na onye ahụ na-eji ma aka ekpe ma aka nni ya eme ihe ziri ezi maọbụ emepụta ihe a fụrụ anya amazị na ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ na-eme gịnị na-ezu ohi. Ọzọ bụ a sị na Ịfụnanya so na ndị ọnụ na-eru n'okwu. Ehe, o gosi na onye ihe a na-ekwu ndị bekee na-asị gị na onye nwa nwee long legs. O gosi na onye ahụ na ebe ibe ya anaghị ejenwu na ọ na-eje o jekwa ebe ahụ ma kwupụta ihe mere gịnị ihe bara uru. Ọzọ bụ na a sị obi tara ya mmiri. Onye obi tara mmiri bụ onye gbara ajọ. Ọ bụghị onye aṅụghị mmiri maọbụ onye akpịrị na-akpọ nkụ, mba, ọ bụ onye mere gịnị? Onye gbara ajọ n'omume. Ọzọ bụ nsinụda. Dịka otu n'ime atụmatụ okwu e nwere, nsinụda bụ onomatopoeia n'asụsụ Bekee. Ọ bụ okwu nke a na-esi n'ụda ihe emepụta. O nwere ike a sị na ebe niile dere jụụ n'akwamozu ahụ. Lee anya n'ahịrịokwu a ebe niile dere juu. Juu ahụ dị n'ime ya abụghị okwu Igbo gọmgọm, ọ bụghị okwu Igbo a maara, mana e sizi n'ụda etu ebe ahụ si wee daa na akwamozu a wee nyezie ebe ahụ aha o wee bụrụzie na ebe niile dere juu. Mgbe a sị gị na ebe niile dere juu gosi na enweghị mkpọtụ ọbụla, enweghị onye na-ekwu okwu. o nweghị onye o gosiri na ebe ahụ na mkpọtụ adịghị ya ọzọ bụ na a sị na imi akachukwu dị sam lenụ anya n'ahịrịokwu a sam a bụ gịnị ụda maka na o si na etu imi akachukwu dị wee wepụta sam a sam a abụghị okwu dị n'asụsụ igbo nke a maara kama na o sizi na etu imi akachukwu dị wee nye ụda ya wee bụrụ sam ọzọ bụ a sị ahụ chidile niile na-eme pọkọpọkọ lenụ pọkọpọkọ a abụghị okwu igbo mana e sizi na etu ahụ chidile si eme wee nyezie ahụ chidile ahụ aha o wee bụrụ pọkọpọkọ ya bụ na nsinụda bụ ihe a na-esite n'ụda ihe emepụta nke bụ na a na-esi n'ụda ihe mere were enye ihe ahụ aha Mbịambịa mgbochi bụ mkpọbiri mbịambịa mgbochi ume, ihe a kpọrọ ya na Bekee bụ alliteration, nke a bụ mgbe mgbochi ume bịara ugboro ugboro n'ahịrịokwu, mgbe ahụ ka a na-enwe mbịambịa mgbochi. Anyị mara nke bụ mgbochi ume na mgbochi ume bụ consonants n'asụsụ Bekee, ya bụ mgbe ọ bịara ugboro ugboro n'ahịrịokwu. e nwee mbịambịa mgbochi. Ọmụmaatụ, lee anya n'ahịrịokwu a, ekweghị ekwe na-ekwe n'ute ekwere. Ị ga-achọpụta na e nwere mbịambịa mgbochi na ya maka na mgbochi ume kwị bịara ugboro ugboro n'ahịrịokwu a. Ọ bịazuru ugboro anọ n'ahịrịokwu a nke mere ka ọ bụrụ mbịambịa mgbochi. Ọzọ bụ mbịambịa ụda nke a kpọrọ assonance ee ya na mbịambịa mgbochi a na-enye otu nkọwa mana ihe dịzi iche bụ na nke mbụ bụ mbịambịa mgbochi bụ mgbe mgbochi ume bịara ugboro ugboro n'ahịrịokwu mbịambịa ụda wee bụrụzie mgbe e nwere ụda ume ugboro ugboro n'ahịrịokwu ọmụmaatụ mbịambịa ụda a bụ i lee anya ị fụ ebe a sị ọ na-alụ ọ na-amụ ọ na-anwụ ọ na-amụchi lee anya n'ahịrịokwu a ka ị chọpụta na ọ ọ bịara ugboro ugboro ọ ahụ bụ ụda ume ya bụ vowels na bekee i lekwa anya fụ na ụ ụ bịara ugboro ugboro n'ahịrịokwu a a bịakwara ugboro ugboro nke a mere ka ọ bụrụ mbịambịa ụda. Ị lekwa anya n'ekweghị ekwe na-ekwe n'ute ekwere a dị ka ọmụmaatụ nke e ji wee zipụta buo mbịambịa mgbochi, ị ga-afụkwa na e nwere mbịambịa ụda na ya, e e e bịara ugboro ugboro n'ahịrịokwu bụ ekwe ekwe na-ekwe n'ute ekwere. ka anyị lezie anya na mmemmadụ mmemmadụ ka a kpọrọ personification n'asụsụ bekee dịka aha ya si wee dị mmemmadụ ọ bụ atụmatụ okwu mgbe a na-ewere ihe adịghị ndụ na-enye ya ndụ ọ na-akpa agwa ka a ga-asị na o nwere ndụ mme mmadụ ime ka mmadụ lee anya n'ahịrịokwu ị fụ ebe a sị enweghị ezi nchekwa cheere obodo anyị aka mgba ọ dịzie ka a ga-asị na enweghị ezi nchekwa nwa bụ mmadụ maọbụ ihe nwere aka nke na-echere mmadụ aka mgba a sị ọmụmaatụ ọzọ agụụ ga-anara ya ụmụaka ahụ ọ dịzie ka a ga-asị na agụụ bụ mmadụ nwee aka nke nwee ike ịbịa ebe mmadụ nọ maọbụ ebe nne nọ nara ya ụmụaka ya oroma a mara ya ụra na ntị Ewo, ọ dịzie ka a ga-asị na oroma nwere aka o ji ama ntị mana ihe o gosi bụ na oroma ya emeghị gịnị atọghị ya ụtọ. Nkwusara Nkwusara so n'otu n'ime atụmatụ okwu e nwere n'asụsụ Igbo. Ihe a kpọrọ ya na Bekee bụ apostrophe. Nke a bụ mgbe mmadụ na-agwa ihe enweghị ndụ okwu ka a ga-asị na ọ na-anụ ihe ahụ onye ahụ kwuru. Ịma atụ, mgbe a sị mmiri chere ka ụmụ m lọta tupu i zowe, ọ dịzie ka a ga-asị na mmiri a na-agwa okwu na o nwere ntị na-anụ ihe a na-ekwu. Ọmụmaatụ ọzọ dị ka ọ dị ebe a bụ a sị na udu mmiri biko pụta ka a kọọ ihe n'ubi. Udu mmiri ka a na-agwa. Mgbe ị- mmadụ na-agwa ihe enweghị ndụ n'ime ya okwu ka a ga-asị na o nwere ntị o ji anụ ihe. Ihe onye ahụ mere bụ nkwusara. E nwere ọzọ a kpọrọ ụrọ okwu nke a kpọrọ pun n'asụsụ Bekee. Dị ka aha ya si wee dị, ụrọ okwu a bụ mgbe a na-arọgharị okwu ka o nwee aha ọzọ n'ihi ikekwe ọ bụrụ na a sị na ịkpọ ihe ụfọdụ aha ọzọ kama ị- kama ịkpọ ha ezigbo aha ha n'ihi nkwenye e nwere n'ihe ahụ. Iji maa atụ, mgbe mmadụ pụtara n'abalị fụ ihe gbafeenụ kama ọ ga-asị hei na agwọ gbafere maka na e nwere nkwenye na ọ bụ na mmadụ akpọ agwọ aha n'abalị ikekwa ọ hụ agwọ ya nke a meziri kama onye ahụ ga-akpọzi agwọ aha ọ sị ihe ogologo gbabara n'ụlọ maọbụ gbafere ebe a mgbe mmadụ were ihe ogologo wee nọchite anya agwọ n'ahịrịokwu maọbụ n'agụmagụ n'ihi nkwenye e nwere banyere ihe ahụ ihe ahụ bụ ihe a kpọrọ ụrọ okwu ọmụmaatụ ọzọ bụ a na-ejikarị odogwu ọzara anọchite anya akpị n'ahịrịokwu maọbụ n'okwu Igbo mgbe nke a mere ihe e mere bụ ihe a kpọrọ ụrọ okwu maka na a rọgharịrị okwu aha ka o nwee aha ọzọ n'ihi echiche mmadụ nwere banyere ihe ahụ o nwere nke a kpọrọ abụ abụghị abụ abụghị a ihe a kpọrọ ya na bekee bụ positive negativism Nkọwa ya n'asụsụ Igbo dịka otu n'ime atụmatụ okwu e nwere bụ iji ihe adịghị mma na-egosi ihe dị mma iji ihe adịghị mma na-egosi ihe dị mma iji maa atụ n'ahịrịokwu, ọ bụrụ na a sị, "Cheluchi nwere ego na-esi isi". Cheluchi bụ aha mmadụ nwere ego na-esi isi. I lee anya n'ihe, ị ga-afụ na e were isi wee na-arụnyere ego maka na anyị ma na ọ bụ na e kwuo ya dịka ahịrịokwu sị na mmadụ nwere ego na-esi isi, ihe gosi na onye ahụ nwere nnukwu ego. Ọmụmaatụ ọzọ abụrụ na mgbe a sị Ijeọma magburu onwe ya na mma maọbụ magburu onwe ya n'ihe ị ga-afụ na mgbe a sị na mmadụ magburu onwe o gosi na onye ahụ mara- ma ihe nke ukwuu ọ bụkwa na a sị na Ijeọma magburu onwe ya na mma o gosi na onye ahụ mara gịnị mara oke mma ị fụ ka e si wee were ihe adịghị mma wee na-egosi ihe dị mma ọzọ bụ na e nwere ike a sị pụta ebe ahụ ị gụgburu onwe gị n'akwụkwọ pụta ebe ahụ ị gụgburu onwe gị n'akwụkwọ anyị amago na ihe a bụ abụ abụghị n'ihi na e were ihe adịghị mma wee ihe dị ihe adịghị mma wee na-egosipụta ihe dị mma e nwere nke a kpọrọ ekwu eche ọzọ dịka otu n'ime atụmatụ okwu e nwere ekwu eche ọzọ a na be- na asụsụ bekee bụ irony irony a bụ ekwu eche ọzọ n'asụsụ Igbo nke a bụ mgbe a na-ekwu ihe ọzọ ma buru ihe ọzọ n'obi mmadụ na-ekwu ihe ọzọ n'ezie ihe ọzọ ka o mee gịnị ka o bu n'obi iji maatụ dịka ọ dị n'ime eh, ebe a bụ a sị na Nneka ejegbuola onwe ya n'ozi ọzọ bụ na a sị Nneọma esigbuola di ya na nri maọbụ na a sị ee ọ na-abịaka n'oge wee bịazie nnọọ mgbe a gbasara nzukọ ị fụgo na ihe ọzọ ka mmadụ na-ekwu buru ihe ọzọ na gịnị n'obi nhagide okwu bụ otu n'ime atụmatụ okwu ọzọ e nwere ihe a kpọrọ ya na bekee bụ antithesis nke a bụ mgbe e tinyekọrọ ihe abụọ na-arụrịta onwe ha ụka n'ahịrịokwu maọbụ a sị na nke a bụ atụmatụ okwu na-agbaghị ibe ha mgbe a na-ewere okwu abụọ na-agbaghị ibe ha tinye n'ahịrịokwu ihe e mere ebe ahụ bụ nhagide okwu ọmụmaatụ ya bụ mgbe a sị na ikenna dịka ọ dị ebe a na-eji ọgụ na mgba arụ ọrụ i lee anya n'ahịrịokwu ị ga-achọpụta na ọgụ na mgba bụ ihe abụọ na-arụrịta onwe ha ụka e wee sị na ọ bụ ya ka ikenna ji eme gịnị ji arụ ọrụ ọzọ mgbe a sị mmadụ were ọsọ were ije ka ị gaa zaa nne gị oku ihe abụọ ka a sị onye a were wee zaa nne ya oku ọsọ na ije onye ahụ nwere ihe o gosi bụ ya mee ọsịsọ ya bilite ugbu a ma ọ bilite ozugbo a gwara ihe a jee mee gịnị jee zaa nne ya oku ọzọ bụ mgbe mmadụ sị ifeanyị bụ ọ dị mfe anyị alọ ụzọ ihe abụọ batara ebe a ọ dị mfe na-anyịkwa arọ ọmụmaatụ ọzọ bụ nwere ike mgbe a sị mmadụ ee ọ bụ onye eziokwu asị juru n'ọnụ lenye anya n'ahịrịokwu anyị chọpụta na ihe abụọ na-arụrịta onwe ha ụka batara na ya onye eziokwu asị juru n'ọnụ eziokwu asị nke a wee bụrụ maka nhagide okwu e nwekwara atụmatụ okwu ọzọ a kpọrọ egbe okwu nke a kpọrọ na bekee hyperbole dịka aha ya si wee dị ọ bụ mgbe a na-efuko ihe a na-akpọ ifukobe ihe ndị bekee ga-asị na ọ exaggeration ihe pere mpe e mee ya nnọọ ka o buo ibu ka o nwee ike buo isi ụfọdụ ga-asị na a na-akpụnyekwa nnu n'ụdị okwu a na-akpọ egbe okwu iji mee ka okwu ahụ daa ụda ịma atụ ya dịka ọ dị ebe a bụ mgbe a sị nri ikechukwu na-eri anaghị aba n'ite ọzọ bụ ụra onyeka na-agwọ n'abalị na-eru n'ama egwuregwu maọbụ a sị mmadụ na isi onyeka ha ka ogbe akwụ maọbụ a sị i si n'elu ego o nwere daa ị gbajie ụkwụ gị ihe a na-ekwuzi bụ ime gịnị ịfụko bụ ime ihe ka o buo ibu ihe pere mpe ka o buo ibu o nwere ike ọ bụ na a sị na ụwa niile bịara agbamnkwụ chiọma Ihe o gosiri abụghị na ụwa niile bịara, mana ihe o gosiri bụ na ndị bịara ebe ahụ, ndị bịara agbamakwụkwọ ya mere gịnị hiri nne dị ọtụtụ. Nke a wee bụrụ maka egbe okwu. E nwere nke a kpọrọ ajụjụ njụghachi maọbụ ajụjụ nzara onwe nke a kpọrọ rhetorical question n'asụsụ Bekee. ọ bụkwa otu n'ime atụmatụ okwu na-abịa n'ụdị ajụjụ nke a naghị atụ anya ụsa ya maọbụ azịza ya mgbe ụfọdụ a sị gị na ụsa ya adịgo n'ime ajụjụ ahụ a jụrụ ịma atụ a sị a na-ebu ala ebu ihe a bụ ajụjụ mana anyị amarago na enweghị ụsa ụsa ya adịgo n'ime ajụjụ ya maka na a ma na enweghị mgbe a ga-eme gịnị a ga-ebu ala ebu ọzọ bụ dịka e, e, ọmụmaatụ ya bụ mgbe a sị o nwere onye ihe ọma na-asọ nsọ nke a bụ o nwegoro onye a jụrụ nke a mmadụ ma ọ ga-asazi onye ahụ sị mba ihe ọma anaghị asọ m nsọ ị fụgonụ na ihe o gosiri bụ na ajụjụ a ekwesịghị ka o nwee gịnị ụsa ma mgbe a sị chi m olee ebe ị nọ chi m anyị manụ chukwu dịka anyị ma nọ n'eluigwe ị sịzikwa chi m olee ebe ị nọ nke a bụ ajụjụ nke a naghị atụ anya ụsa ya ka e ji kpọọ ya ajụjụ njụghachi ma ọ bụ ajụjụ nzara onwe. Abụọ ndị ọzọ a ga-elebakwa anya bụ atụmatụ okwu ndị fọdụrụ nọ ebe a bụ igbudu okwu na nkwuma. Igbudu okwu na Bekee bụ ihe a kpọrọ paradox. Kedu ihe ọ pụtara?

ka e wee ghọta ya nke ọma bụ mgbe a sị na ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ. Ihe a bụ otu n'ime ọmụmaatụ e nyere igbudu okwu. Maka na mgbe a sị mmadụ na ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ, ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ na o nwere ihe onye ahụ na-eme nke a na-achọ ka a napụ ya. ka ọ mara na mgbe ọ- mgbe ọ bụrụ dị ka na mgbe na-adịghị anya na ihe ahụ ọ na-eme na ọ ga-emeju ya afọ ike agwụ ya n'ihe ahụ ọ na-eme ọ bụrụ ị sị na mmadụ ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ mgbe ị gwara mmadụ o kwesịrị ka o chemiere echiche ime ihe ahụ a gwara ya chemie ya nnọọ dịka echiche wee ghọta ihe a gwara ya mee mara na ihe a na-agụ ya mee ya kwụsị ya n'oge na-abịa mgbe ọ ga-emeju ihe ahụ afọ ọmaatụ ọzọ mgbe a sị mmadụ nwụsịa ndụ ebido mmadụ mmadụ nwụsịa ndụ ị gaghị asị onwe gị ọ mmadụ nwụcha a na-asịzi na ndụ ga-ebido kedu ka ndụ ga-esi wee bido ya bụ ihe a bụ iji ụzọ dị aghụghọ a ma kpọzi aghụghọ na ọ bụ ụzọ dị ngọrịngọ wee na-ezipụta echiche ihe a na-ekwu ka ọ ga-abụ onye a gwara ya o chema eche mgbe ị sị mmadụ mmadụ nwụsịa ndụ ebido ihe o gosiri bụ na na enwere ndụ ọzọ ma mmadụ nwụcha ka anyị lebagodo anya na nke a kpọrọ nkwuma nkwuma na bekee bụ ihe a kpọrọ euphemism euphemism nke a bụ mgbe a na-ata okwu eze maọbụ ndị ihe ndị igbo na-akpọ ịta okwu n'eze mgbe a na-ata okwu okwu ịta okwu n'eze iji wee kwuo ihe dị aṅaa ma mee ka okwu ahụ dị ụtọ na ntị ihe dị aṅaa ka e kwuru ka ọ dịtụ ụtọ na ntị maọbụ dịtụ mfe ka ọ ga-abụ i- mgbe e kwuru ya etu ọ ga-esi wee mee ndị e kwuru ya n'ahụ agaghị adịcha agaghị agaghị agaghị ebucha ibu ka gasị ka abịaba ebe a bịara kwuo ihe ahụ gbowa anyị lee na ọmaatụ ya sị ọ bụ ndị bekee a sị he kicked the bucket mgbe a sị na mmadụ kicked the bucket kedu ihe ọ pụtara o gosiri na onye ihe dị ka ọnwụ ka eji bucket arụnyere ọ bụrụ na igbo asị ịma atụ etu o si wee pụta ebe ọ sị okoro ebulaala akwụkwọ ihe o gosi bụrụ onye ahụ emewo gịnị onye ahụ anwụgo mmadụ etibata na ọgbọ ti he okoro ebulara o nwee ụdị ihe ọ- otu ọ ga-esi emetụta ndị nọ ebe ahụ n'ahụ agaghị adị ka mgbe mmadụ batara tibata sị okoro anwụgo ndị nọ ebe ahụ ga-eti mkpu mana onye ahụ ebulago akwụkwọ nwere ụdị etu ọ ga-esi metụta ndị ahụ na mmụọ ọ gaghị adịcha ka mgbe e kwuru okwu ahụ gbowam ọmụmaatụ ọzọ dị ebe a bụ mgbe a sị chinenye anaghị ekwe nne ya ekuru mmiri tọgbọ iko chinenye anaghị ekwe nne ya eku mmiri tọgbọ iko kama ị ga-asị na chinenye na-enye nne ya nsogbu ezinụlọ na-eme gịnị na ọ naghị ekwe nne ya ekuru mmiri atọgbọ iko nke a wee bụrụ maka gịnị maka nkwuma nke a kpọrọ euphemism n'asụsụ Bekee. E kwuchaala maka atụmatụ okwu. Ugbu a ka elebazie anya n'atụmatụ agụmagụ nke ndị e zipụtara ebe a bụ ilu nke a kpọrọ proverb n'asụsụ Bekee, asịnilu nke a kpọrọ Wellerism n'asụsụ Bekee, ụkabụilu nke a kpọrọ anecdotes. Soro m chịa nke a kpọrọ comedy, agwụgwa maọbụ gwam gwam gwam nke a kpọrọ riddle, okwu ntụhi maọbụ okwu mgbawa ọnụ nke a kpọrọ tongue twisters n'asụsụ bekee. Eleba anya na nke a kpọrọ ilu. Anyị maara ilu dịka ihe anaghị apụ n'ọnụ onye Igbo maara ihe ekwe na-akụ. Ilu a bụ okwu amamihe dị omimi eji achọ okwu maọbụ edemede mma e nwere ọtụtụ ilu a na-atụ e nwere ike asị ire ọma ka ejule ji aga n'ogwu ọ bụ ilu a na-ejikwa ilu a enye ndụmọdụ eme ka anya ruo mmadụ ala a na-ejikwa ya agba ume a na-eji ya ezipụta ịdị n'otu a na-eji egosipụta ịdị n'uchu a na-ejikwa ya em- dịka okwu nkasi obi a na-eji ezipụtakwa nzuzu mmadụ site n'ilu a tụrụ a ga-eji ezipụta etu nzuzu maọbụ kọwara mmadụ na ihe ọ na-eme bụ ihe ndị nzuzu na-eme maọbụ izipụtara na ihe ọ na-eme gosiri nzuzu e nwere ụfọdụ ilu dị iche iche mgbe a sị nwata kwọchaa aka o soro ọgaranya rachaa aka ọ bụ ilu aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ọ bụ ilu ndị Igbo achụ aja ma ahụghị udele amara na ihe mere be ndị mmụọ ọ bụ ilu awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu bụkwa ilu kedu ihe a na-ekwu wee na-ekwu na enwere ọtụtụ ilu dị iche iche nke a na-esi na ya enweta amamihe dịka onye Igbo asinilu dịka a maara bụ ihe a kpọrọ wellerism n'asụsụ bekee ọ bụkwa otu n'ime atụmatụ agụmagụ e nwere ọ na-adị ka ilu ma dịkwa omimi na nghọta mana ihe dịzi iche ya na ilu bụ na ọ na-adị n'ụdị nkenke akụkọ mgbe a na-asị na mmadụ sị ma ọ bụ na ihe sị mana anyị ma na enweghị mgbe ihe ahụ ji wee kwuo ihe ahụ mana ihe o ji ọnọdụ ya n'ahịrịokwu ma ọ bụ n'agụmagụ bụ iji wee mee ka ihe ahụ e kwuru nwee ezi nghọta n'ime ya ma ọ bụ ka ka ọ ga-abụ mgbe ekwuwe mmadụ esi n'ihe ahụ e kwuru ma ọ bụ n'ihe ihe ihe ahụ kwuru wee mata ihe dị aṅaa iji maatụ ọ bụrụ na asị na chinchi sịrị ụmụ ha nwee ndidi na ihe dị ọkụ ga-emecha jụọ oyi anyị amarago na enweghị mgbe chinchi ga-eji wee kwuo okwu mana ihe a ahịrịokwu a ezipụtara dịka asinilu bụ iji wee kasie mmadụ obi ikekwe ọ bụ n'ọnọdụ onye ahụ nọ ịsị ya nwee ndidi na ọnọdụ ọ nọ na ya na ọ ga-esi na ya wee mee gịnị wee pụta chinchi na enu chinchi anaghị ekwu okwu mana ọ bịara ebe a zipụta dịka ihe a sị na chinchi sịrị ihe eji ezipụtakarị asinilu na ahịrịokwu maọbụ na okwu Igbo bụ sị maọbụ sịrị ọmụmaatụ ọzọ bụ udele sị kedụkwa nke ya na baba udele enweghị mgbe o kwuru mana ihe o zipụtara bụ na udele enweghị ntutu i wee sịkwa ya jee fụ baba ọ ga-ajụzi gị kedu nke ya na baba onye ara sị na ihe kpatara o ji ekwu ọtụtụ okwu bụ na ọ na-ekwu nke a ọzọ a na-abata ya n'ọnụ o wee bụrụ gịnị a sị n'ilu mgbe a na-asị na ihe sị mana anyị mara n'eziokwu na enweghị mgbe ihe ahụ ga-eji wee sị kama na ọ bụ okwu dị omimi a na-eji ezipụta nghọta dịka m kwuru na mbụ ụkabilu ka a kpọrọ anecdotes n'asụsụ bekee gịnị bụ ụkabilu a ụkabilu so n'otu n'ime atụmatụ agụmagụ e nwere ọ bụ akụkọ a na-akọ ka ọ bụrụ ụka ma bụrụ ilu o nwere mgbe ọ ga-abụ onye Igbo kọchaa kwuchaa okwu kọọ ya n'ụdị akụkọ sị marakwa na nke a bụ ụka ma bụrụ ilu e wee sị na ụka bụ ilu a na akụkọ ifo na-eyi n'ihi etu esi ahazi ha mana ihe dịzi iche n'ime ha abụọ bụ na ụka bụ ilu na-adị nkenke ma a na-akọ ya ọ bụ akụkọ na-adị nkenke mana akụkọ ifo na-eto ogologo ọ ihe a mere ha abụọ ji wee dị iche e wee nye ọmụmaatụ ụkabilu a sị dịka ọ dị ebe ọ sị na ngwere si n'elu ọjị daa kwuo na ọ bụrụ na mmadụ etoghị ya ya etoo onwe ya nke a bụ ụka bụrụ gịnị ilu nwoke ka ọgọ ya gwara ka ọ nwụrụ ọkwa n'aka wee bịa wee malite chọwa ọkwa n'ahịa ihe a bụ akụkọ mana mgbe a kọrọ ya onye a kọọrọ ya amarago na ọ bụ gịnị ụkabilu ọ bụ ihe eji enye mmadụ ndụmọdụ n'ụzọ pụrụ iche n'asụsụ Igbo soro m chịa bụ otu n'ime atụmatụ agụmagụ e nwere nke a kpọrọ comedy n'asụsụ bekee aha ya egosila n'ihe ọ bụ nke a na-adị n'ụdị akụkọ dịkwa nkenke mana ihe dịzi iche na ya bụ na a na-akọ ya iji wee kpaa ndị mmadụ ọchị nghọta na-adịkwa na ya mana ihe mezi bụ na nghọta ya anaghị adị omimi a na-esi na soro m chịa amụta ihe e, e, enwe enwe mmụta pụrụ iche elegodo anya n'ime ọmụmaatụ e nyere n'ime ebe a sị na otu nwoke bu nnukwu nkịta ya n'ime ụgbọala ya na-aga njem ka ha rutere ebe ndị uwe ojii kwụ ha fere ya aka ka ọ kwụsị ka ọ kwụsịrị nkịta ya bidoro n'isi leruo onye uwe ojii ahụ n'ụkwụ ya nke a gbara onye uwe ojii ahụ gharịị mgbe onye uwe ojii jụrụ nwoke ahụ nwe ya ihe o mere o ji ele ya ụdịrị anya ahụ kama ịgbọ ya ụja onye nwe nkịta gwara ya na ọ naghị agbọ ụja ma ọ chọọ ịtagbu mmadụ kama ihe ọ ga-eme bụ ile onye ahụ anya ozugbo o kwuru nke a onye uwe ojii ahụ gwara ya buru ụgbọala ya pụọ ngwa ngwa na ya achọghị nsogbu na ndụ ya. Ihe a ikekwa ọ bụ eziokwu na ọ bụ soro m chịa, ọ bụ oge ọ ga-abụ a kọchaa ndị nọ ebe ahụ a kọọrọ ya amụba amụ. Mana e nwere mmụta esi n'ihe a wee mụta. O wee bụrụ gịnị? Mmụta a wee bụrụ na nkwụcha abụghị ụjọ. Na etu onye a si wee mee wee mee ka si ya burukwa nsogbu ya pụọ buru nkịta ya pụọ nwere onye ọ ga-abụ ọ bụrụ ikekwa ọ chọbazie ka ọ mara ee ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ ee nkịta eziokwu na ọ na-eme ihe a mana ọ chọghị ịghọta ma ọ bụ eziokwu were nwayọọ si ya buru nsogbu ya mee gị na esigo n'ihe a wee mụta ihe na e nwere etu esi agbara nsogbu ọsọ dịka onye uwe ojii si wee were ụzọ dị aṅaa wee gbara nsogbu ọsọ site n'ịsị ya buru buru eh, ma ụgbọala ya ma nkịta ya mee gịnị pụọ elee anya na gwam gwam gwam a ga-achọpụta na ọ bụghị ihe ọhụụ ka ọ bụ na ntị ndị mmadụ ya bụ na o so n'otu atụmatụ agụmagụ e nwere E nwere ike ịkpọkwa ya agwụgwa. A na-ebu ụzọ jụọ ajụjụ dị na ya tupu onye ga-azanụ aza. Ihe e ji wee tinye gwam gwam gwam dịka otu n'ime atụmatụ agụmagụ e nwere bụ na ọ bụ ihe a na-enyekarị ụmụaka ka ha wee nwee ike chemie echiche ime maka ma a sị mmadụ gwam gwam gwam gwam ekwuo otu ihe onye ahụ a na atụzi anya ka onye ụsa ụsa ihe ihe a jụrụ ya ga-echemi echiche ime tupu ọ ghọta ihe a sị ya mee gịnị nye dịka ụsa ya iji maazị iji maatụ o nwere ike asị gwam gwam gwam gwam oti nwata n'ihu nne ya a na-atụ anya na onye a jụrụ ya ọ eziokwu na ọ bụghị ihe ndị mmadụ ma mana onye abụghị onye Igbo onye amaghịkwu ga-eche kedu ihe ga-abụ ihe na-eti mmadụ n'ihu nne ya chepụtasị na ọ bụ gịnị agụụ Gwam gwam gwam gwam ihe kuru mmiri rịa elu akị oyibo. Gwam gwam gwam gwam ụkwụ anọ ma ọ naghị aga ije. Hmm. Oche wee dịrị gabazie. Nke ikpeazụ bụzi atụmatụ agụmagụ a ga-ekwuzi bụ okwu mgbawa ọnụ. E nwekwara ike ịkpọ okwu ntụhi maọbụ okwu ntabi ire. nke a kpọrọ tongue twisters dịka m kwuburu na mbụ n'asụsụ bekee ee ihe na-ebutekwanụ okwu mgbawa ọnụ a maọbụ okwu ntụhi maọbụ okwu ntabi ire bụ mgbe a na-enwekarị otu ụda nke mgbochiume maọbụ ụdaume bụ ihe na-apụtakarị ihe na ya ya mgbe a na-akpọ ya mkpọpụta ya a na-akpọ ya n'ọkụ n'ọkụ a na-akpọpụta ụda mgbochiume maọbụ ụda ụdaume a na-akpọpụta ya n'ọkụ n'ọkụ a na-ekwukwa okwu ya ugboro ugboro iji gosi na onye ahụ maara ya mgbe onye ahụ mere ihe dị etu a ihe ọ na-egosi bụ gịnị okwu mgbawa ọnụ maọbụ okwu ntabi ire maọbụ okwu ntụhi maka mgbe ị na-ekwu ya ọsịsọ ọsịsọ maọbụ ngwa ngwa ngwa ngwa ee ọ bụrụ na onye ahụ akpachaghị anya ikekwa

kobo dịka ọ bụrụ na nke e ji enye onyinye kwa ụka kwa kobo kwa ụka ụka ọbụla kobo ụka ọbụla kobo ọ kwanụ ihe ọ pụtara ọmaatụ ọzọ e nyere ebe a dịka okwu ntabi ire ọ sị nwaanyị na-akwa akwa ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ị kwara akwa mba ekwuteghị m ya nwaanyị na-akwa akwa ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ị kwara akwa ngwa leenụ e nwere ụda pụtara ugboro ugboro na ya ma mgbochi ume ma ụda ume pụtara ugboro ugboro ahịrịokwu a i kwuo ya ọsọ ọsọ ọsọ ị ga-afụ na o nweghị mgbe ị ga-ekwucha ya ọsọ ghara ịtabi ire gị ma ọ bụ na ị kpachaghị ya anya e nwekwara nghọta pụtara ihe na ya mere o ji wee bụrụ okwu mgbawa ọnụ nke mbụ a na-ekwu ya ọsịsọ nke abụọ a na-enwe ụda mgbochi ume ma ọ bụ ụda ume na-apụta mgbe a na-ekwupụta ya nke atọ wee bụrụ na a na-ekwu ya ọsịsọ ma nwekwa nghọta zuru oke ihe a ga-elebakwa anya ọzọ na ya bụ mmewere agụmagụ Igbo ya bụ kedu ihe ndị mebere ma ọ bụ mewere agụmagụ Igbo ọ bụrụ na bekee a sị gị what and what constitutes a literary work ma n'asụsụ Igbo azị A ga-asị na ihe ndị mebere agụmagụ Igbo gụnyere nke mbụ aha akwụkwọ agụmagụ o so n'ihe mebere agụmagụ Igbo maka na i weta agụmagụ ọ bụrụgodị iduuazị bụrụ akụkọ ederede bụrụ ejije bụrụ abụ na ihe mbụ mebere ya bụ aha akwụkwọ ya aha e nyere ya bụ agụmagụ Ihe ọzọ mebere agụmagụ Igbo bụ isiokwu nke ndị bekee kpọrọ theme. Ihe a bụ ihe ọ ga-abụ onye na-agụ akwụkwọ agụmagụ gụchaa akwụkwọ ahụ o nwee ike sị nọọ ihe a bụ ihe ka wee gbaa elu n'agụmagụ a. Mgbe a ka ọ ga-achọpụtazi ihe bụ isiokwu, kedu ihe agụmagụ ahụ na-ekwu maka ya, kedu otu ihe maọbụ ihe abụọ ka wee gbaa elu bụ emereme gbara elu n'agụmagụ a gụrụ. Ọzọ bụ ihe mebekwara agụmagụ Igbo bụ ntọala nke a kpọrọ setting n'asụsụ Bekee. A bịa na ntọala a, a ga-eleba anya na naanị ntọala oge na ntọala ebe. Ntọala oge a bụ mgbe maọbụ oge pụtara ihe odee ji wee dee akwụkwọ ya maọbụ agụmagụ ya ọ bụghịkwa afọ mbipụta afọ mbipụta dịkwa iche nke ahụ bụ nke a na-ede n'akwụkwọ dịka year of publication n'asụsụ bekee ihe a na-ekwu bụ ntọala oge ebe a bụ dịka gị nwa gụchara akwụkwọ ahụ kedu oge ị chọpụtara odee dere akwụkwọ ya ọ bụ oge gboo ka ọ bụ oge ugbu a ya bụ ị ga-achọpụta site n'ihe mere n'ime akwụkwọ ahụ oge odee dere akwụkwọ ya ikekwe ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ agụmagụ ọbụla wee chọpụta na e nwere ebe e zipụtara ebe e gburu ụmụ ejima o nwere ka ọ bụ na ee eh, otu nwaanyị maọbụ ezinụlọ mụrụ ejima egbuo ya egbuo ha ị maragonụ na ụdị agụmagụ ahụ bụ agụmagụ mgbe ochie maka na n'oge ugbu a anazị egbu ụmụ ejima ma a mụọ ha kama ọ bụzi ihe ọṅụ n'ezinụlọ a bịa na ntọala ebe kedu ebe pụtagasịrị ihe odee kpọrọ aha n'ime akwụkwọ ya ntọala Ebe a ga-eme gị mara ebe odee tọrọ ntọala ya. Ọ bụ na um, ala Igbo ka ọ bụ n'ala Yoruba ka ọ bụ n'ala Awụsa. Ihe ndị a bụ ihe mebere ntọala. Ọzọ bụ ihe mebekwara agụmagụ bụ ndị e bu n'uche. Nke a kọwara onwe ya n'ihi na e nwere ndị odee bu n'uche wee dee agụmagụ ọbụla o dere. ndị ahụ e bu n'uche nwere ike bụrụ ndị ọchịchị nwere ike bụrụ ụmụ akwụkwọ nọ n'ogo praịmarị maọbụ mahadum maọbụ sekọndịrị wee dịrị gabazie ya bụ na e nwere ndị odee bu n'uche wee dee agụmagụ ya ndị a bụ ndị kpaliri mmụọ ya o ji wee sị ka m dekene agụmagụ a ka ndị a wee si n'ihe dị etu a wee mụta otu ihe maọbụ ihe abụọ e nwere nke a kpọrọ asụsụ maọbụ nka asụsụ dịka ihe mebere agụmagụ nke ahụ nke a bụ iwu maka na agụmagụ ọbụla ga-enwerịrị asụsụ e jiri dee ya ọ bụrụ asụsụ Igbo ị chọpụta ọ bụ e nwere olundị n'ime ya ka ọ bụ ihe niile e ji wee dee agụmagụ a ọ bụ Igbo izugbe o nwere ka e si webata okwu mmewere na ya o nwere ka e si nwee okwu mbite na ya ihe ndị a bụ ihe a ga-achọpụta maọbụ ihe mebere asụsụ ee eh, agụmagụ n'okpuru asụsụ a bịakwa na nka asụsụ ị chọpụta kedu ụdị atụmatụ okwu na atụmatụ agụmagụ pụtara ihe na ya e nwere ilu e nwere ụkabụilu e nwere myiri e nwere egbe okwu wee dịrị gabazie nsirihụ Nsirihụ a maọbụ ka e siri hụ nke ndị bekee kpọ point of view bụ ihe a na-akpọ ọkọ n'olu. Ya bụ gị nwa na-agụ ya bụ ọgụ ga-etinye onwe gị n'ọnọdụ odee ịchọpụta kedu ọnọdụ odee weere mgbe ọ na-ede agụmagụ ya. Ihe a bụ ihe ọzọ mebekwara agụmagụ Igbo. e nwere ihe a na-akpọ ọkọ n'olu onye nke mbụ na ọkọ n'olu onye nke atọ mgbe ị ga-afụ odee were ihe dịka m mụ were zipụta ihe ọ na-ede maọbụ ihe o dere n'ime agụmagụ ya ị bịakwa na ọkọ n'olu nke atọ sị ha ya ị fụ na odee gbasoro gịnị ọkọ n'olu onye nke atọ wee dee agụmagụ ya ya bụ nnọchiaha onye nke atọ a bịa na nhazi na usoro dịka ihe ọzọ mebere agụmagụ Igbo nke a dabara adaba maka na agụmagụ ọbụla nwere etu etu doro anya e si ahazi ya anyị maara na etu e si e ahazi e, iduuazị maọbụ akụkọ ederede bụ dere gaba a maara na etu e si ahazi ejije bụ e dee aha agwa e dee ihe o kwuru a bịakwa dekwa aha agwa ọzọ e dee ihe ọ sara maọbụ ọzọ ihe ọzọ o kwuru wee dịrị gabazie a bịa na abụ dịka otu n'ime agụmagụ Igbo e nwere abụ nwekwara etu e si ahazi ya e nwekwara usoro ọ na-eme gịnị ọ na-agbaso nke bụ na a na-akpị okwu akpị ya bụ nke mbụ nke abụọ bụ na ọ bụrụ na akwụkwọ ka a na-ede ya dịka abụ ederede a naghị ederu ya n'isi a bịa n'etiti akwụkwọ e dee bịakwa na ebe ngwụsị ya ama nderukwa ya n'isi akwụkwọ e dekwa ya n'etiti nke a wee bụrụ nhazi na usoro abụ ya bụ na agụmagụ ọbụla dịka ihe mebere agụmagụ ọbụla ọzọ bụ gịnị nhazi na usoro nke na-egosi na abụ agụmagụ na-enwe gịnị usoro na nhazi pụrụ iche e ji amata ya dịka otu n'ime mmebere maọbụ mmewere agụmagụ Igbo Nke ikpeazụ dịka ihe mebere agụmagụ Igbo dịka e zipụtara ebe a bụ olu nke ndị bekee kpọrọ tone. Ihe ka mkpa n'olu a bụ na olu bụ nke ka wee metụta abụ maka na ọ bụ olu odee abụ ka a na-achọpụtakarị mgbe a na-eleba anya n'ihe gbasara abụ. Ya bụ na olu a dịka otu n'ime mmebere agụmagụ metụtara abụ nke ukwuu ebe a na-achọpụta kedu olu odee ji wee dee abụ ya dịka gị nwa na-agụ ya ị ga-etinyezi onwe gị n'ọnọdụ odee wee chọpụta olu odee zipụtara na ya e nwere agụmagụ e tinyere dịka ihe a ga-agụ na GST 110 a kpọrọ oke m agaghị efu agụmagụ a bụ akụkọ ma bụrụ iduuazị ọ bụ akụkọ ederede ndị dere ya bụ Nwokoye Nkechinyere na Okeyika Juliet Ifunanya agụmagụ a bụ agụmagụ kwesịrị ka onye ọbụla gụọ maka na ọ dị naanị ihu akwụkwọ iri abụọ na anọ ọ bụ ihe ọ ga-abụ mmadụ gụọ o were aka ya mata ihe o kwesịrị ime ọ bụkwa ndị e bu n'uche wee dee agụmagụ a bụ ma nne na nna ma ụmụ akwụkwọ nọ na mahadum ma ndị ka na-achọ ịba mahadum etu o si metụta nne na nna bụ na agụmagụ a na-egosi na nne na nna kwesịrị ka ha na-ahapụ ụmụ ha ọ bụghị hapụ ụmụ ha ka ha hapụ gabazie kparazie n'efu mba kama na ọ bụ ile nwa gị anya mara ihe ọ dị ka ọ ga-emenwu ịhapụ ya o mee ya amanyena ya ka o mee ihe gị nwa bụ nne maọbụ gị nwa bụ nna bu n'obi Ikekwe ọ bụrụ na ịbụ ọkaikpe ma ọ bụ ịbụ dọkịta na-amasị gị, ị na-amanye nwa gị mana o nweghị ụbụrụ ya ma ọ bụ na o nweghị mmasị ime ihe abụọ a, na-amanye ka ọ bụrụrị na ihe ahụ ị chọrọ ka ọ ga-eme na mahadum. Ikekwe ọ banyezie na mahadum, o nweghịzi ihe ọ ga-amụta ma ọ bụ o nweghị ihe ọ ga-ejide aka sị na ọ ya ka ọ mụtara mgbe niile ahụ ọ ga-anọ ebe ahụ. o wee bụrụ ya ndị ọzọ wee bụrụ ndị na-akwado ịba mahadum mara ihe ị chọrọ mara ihe ị chọrọ ịgụ tupu ị bata na mahadum abatana mahadum gụba ihe ndị ọzọ na-agụ maọbụ gụba ihe enyi gị nwoke maọbụ enyi gị nwaanyị na-agụ maọbụ gụba akwụkwọ maka na akwụkwọ a he na ihe a na-agụ na-ada ụda ị makwa na m na-agụ ihe a mara ihe ị ga-emenwu tinye ya ma mee ya na ọ ga-abara gị uru ndị nọ na mahadum ọ bụrụkwa ịgbado anya nke ị na-eme ị mụọ ya mee ya nke ọma were ezigbo nzere wee pụta ka ọ ga-abụ ị pụta ị bụrụ ọpụrụ iche ọ bụrọ ị pụta a na-asị kedu ihe ị mere ihe dị etu ahụ kedịkwana ihe i ji wee pụta ị chagharịba anya mba nke ọbụla na-eme na mahadum mesie ya ike were ezigbo nzere pụrụ iche wee pụta maka na agụmagụ a bụ gbasara onye a na-akpọ Chinasa nne na nna ya chọrọ ka ọ gụọ ee eh, bụrụ ọkaikpe bụrụ dọkịnta bụrụ nke nwa bụrụ injinia bụrụ mana nwata a chọrọ ka ọ mụọ maka etu e si esi nri ị fụgonị ya e mechaa nne na nna ya gbahapụ ya o jekwu ezinụlọ ọzọ ha azụba ya zụchaa ya ọ pụta fee ala nna ya ebe ahụ o jere ife ala nna ya ka ọ hụrụ nnukwu mmadụ richara nri o siri wee hụ ihe ahụ o siri n'anya mara na nke a bụ ọpụrụ iche ifugonu uru ọ dị na mmadụ na-eme ihe mepụta ya nke ọma etu a ka nwa nwoke a si wee bịa lụwazie Chinasa wee bụrụ onye a na-anụ aha ya n'ụwa niile kedu ihe ha na-egosi anyị ị mara ihe ị chọrọ ime mee ya nke ọma ọ bụrụ agụmakwụkwọ a gụsie ya ike ọ bụrụ na o nwere amụmamụ ị batara mahadum ịmụ mụta ya nke ọma apụtakwana bụrụ ofeke ma ọ pụta sị emechago m ka ekwanụ a sịzie kedụzi ihe i ji pụta mgbe ahụ ka nsogbu na-adị ndewo